An dtéann tú go dtí an tOireachtas, a Aodáin, nuair a bhíos an tOireachtas ar siúl aimsir na Samhna, nó goidé mar a chuirfeá síos do dhuine b'fhéidir nach mbeadh eolach ar an Oireachtas goidé an cineál ruda atá ann? Sea, freastalaím ar an Oireachtas achan bhliain, más féidir liom. Tá turas fada idir Tír Chonaill agus Ciarraí ach is fiú é a dhéanamh. Le cur síos a dhéanamh ar an Oireachtas, déarfainn gur. Cruinniú atá ann do na Gaeil uilig in Éirinn agus ceiliúradh ar ár gcultúr, sé sin amhráin, scéaltaí agus damhsa agus a leithéidí agus go bhfuil muid ag ceiliúradh sin ach go bhfuil na comórtais ann chun an traidisiún sin a choinneáil beo chomh maith agus ag deireadh an lae, go bhfuil muid ag fáil aithne ar dhaoine eile taobh amuigh de Ghaeltacht s'againn féin agus ag déanamh cairdeas ansin agus ag daingniú nasc na nGael le chéile, má thuigeann tú mé. Agus an nglacann tú páirt sna comórtaisí? Ghlac mé páirt roimhe seo, yeah, tá sé b'fhéidir trí ná ceithre bliana ó shin. D'fhoghlaim mé amhrán sean-nóis le ceol ag an chomórtas sean-nóis. bhí, bhí clár raidió ag Rónán Mac Aodha Bhuí ag an am agus chruinnigh sé isteach baicle beag daoine nár cheol ariamh ag an chomórtas aroimhe agus thug sé treoir dúinn faoi stiúir, abair, Brian Danny Minnie agus Lillis Ó Laoire agus Doiminic Mac Giolla Bhríde agus a leithéidí agus d'ullmhaigh muid agus cheol muid na hamhráin ag an Oireachtas agus caithfidh mé a rá, bhain mé sult an-mhór as ach nuair a tháinig oíche an chomórtais. Caithfidh mé a rá go raibh na féileacáin i mo ghoile an oíche sin. Tá tú páirteach i gcór, a Aodáin. Inis dúinn faoi sin. Sea, luaigh mé ansin Doiminic Mac Giolla Bhríde, ceoltóir sean-nós as an cheantar agus sé eisean an stiúrthóir atá ar an chór. Thosaigh an cór sin ar dtús mar Cór Thaobh a' Leithid agus cha raibh mise páirteach ann ag an am sin ach An rud a tharlaigh ó shin nó thosaigh Doiminic ag tabhairt grúpaí le chéile i mBéal Feirste agus i nDoire le amhráin sean-nóis a theagasc daofa fosta agus dar leisean gur maith an smaoiteamh a bheadh ann na grúpaí seo a tharraingt le chéile chun ollchór de rud a dhéanamh má thuigeann tú mé agus sé Glórthaí Uladh a thug sé ar an chór seo agus tá, rinn muid camchuairt an chuid is mó i gCúige Uladh, déarfainn, a rinn muid sin, bhí muid ag ceol i mBéal Feirste agus i nDoire agus ag an Oíche Chultúir i mBaile Átha Cliath, tá cuimhne agam go raibh muid ann nuair a bhí TG4 ag ceiliúradh 20 bliain ar an fhód, bhí muid páirteach fosta sa cheiliúradh sin i nGaillimh. agus go bhfuil sé, bíonn sé níos fusa bheith ag canadh i gcuideachta mar sin ná mar a bheith ar stáitse leat féin, déarfainn. Yeah, tá, aontaím leat ansin. Tá sé deas mar, don chuid is mó, is iad na mná na príomhcheoltóirí ach caithfidh cúpla duine a bheith ansin le dord a cheol chomh maith agus bhí mé féin agus cúpla fear eile páirteach so nuair atá cúpla fear ansin ag cuidiú is ag tabhairt taca dá chéile tá sé i bhfad níos fusa.